ama agba na mmadụ bụ ọ kwụrụ ibe ya n'anwụ onye ahụ akwụzi ya n'anwụ ihe ọkwa na-eche mkpụrụ n'anwụ na-eche ije toilet mana anwụ nke a na-afụ ụfụ na hoo ndị mmadụ pụtara na-asị gị asị ọkụ mmụọ ọkụ mmụọ ihe a kwa example of the ọkụ mmụọ the rate anwụ ji acha nke ikpeazụ a the rate anwụ ji obi igu

nke bụ otu a ka chukwu si azakwa ndị nke ya ekpere ọnụ nọkọtakwa ọka ihe ya ntị onye bi ọbanye ụmụ ya na-abụ nnọkọta na-agbakọ ụmụ ya nnọkọta na-agbakọ si ya mgbe ụfọdụ o nwere ka ndị mgbe gboo si ebi ndụ ya ụmụ nwaanyị anụ mgbe gboo mgbe nwaanyị ji ọnụ ya ekwu ee, na nwoke na nwaanyị arara mgbe nwaanyị ji ọnụ ya ekwu ọ laghara nwoke na nwaanyị o mesịa ndị ụka bịa gwa ha na ọ laghara anyị na unu anyị na-abụ anyị niile ha n'isi n'isi o nweghị ka ibe ya nwaanyị ewepụtazie ọgbọ were na-emezi ka a ga-asịzi na ọ ya nwe ọgbọ ọ pụtazie na ọ dị ọgbọ ọgbọ a na-erizi ya and ihe ọgbọ ha ji eri ya bụ na ọ marọzi ihe egwu na-akụ then years agafego na-amaghị ihe ahịa a na-akọwa na ihe egwu na-akụ years agago ọ dịzi ya ka ọ ka e si eme ọ bụrụ ka e si eme mgbe gboo nwoke na-adị overstressed ị ghọtago nwoke anọghị na ụmụrụ ya bụ na ọ nọ n'oke mkpagbu dị iche ị na-amarọ aunty ka m gwa gị nwoke ọbụla ahịa ya dara mmiri amụ ya ara akwụkwa ọtọ o cheta ahịa ya amụ ya daa and igbo bịara tụọ ya n'ilu ndị mmadụ amara a sị na ọ na-abụ na obi obi dị nwoke mma amụ akwụla ọtọ mana nwunye gị ama amazi ilu ahụ a tụrụ na obi dị nwoke mma amụ akwụla ọtọ ma ndị mgbe gboo na-abụ nwaanyị ahụ ji ekpogharịa ngwa ọrụ di ya ọ fụ na ngwa ọrụ a dị weak ọ chọrọ o weta nkata obi ụtọ nọdebe ya ee nna anyị elela m anya na ihe ọrụ mụ na gị abụọ ma hụ na ọ dịghị ike dị n'ime ya ma ọlị mana ewerela m uche bịa gbakọọ na ihe mkpagbu karịrị ihe na-agabiga bịa rie nne o dozie dị ihu ọrụ ebe ga-abụ efu ya so onye mezi o ji wee bụrụ na elela m ya anya hụ na ị dịghịkwa ike n'ọrụ ma ọlị ọrụ nwaanyị m ihe ọ na-eme nakwa ntị o elela m gị anya na- n- n'ume hụ na ọ dịghịkwa ume i nwere maka ịrụ ọrụ a ma ọlị ma bịakwa lee anya bịa hụ sị ihe gbagharịwara hiri nne ahụ ịtawakwana hiri nne ụmụazị ya m debere kwa gị n'azụ o nwere ozugbo ihe m na-arụ ya nwekwala ihe m na-arụ oge ezi ịzụ ha ị na-agbagharịkwara nke ukwuu tikwara na ndị ọzọ ọ sị na chukwu ga-agbanwe ihe ndị a niile elechakwala m ya anya ma bịa chọpụta na ihe ndị a niile ga-eme gị ị rụọla ihe ọrụ a ị gaghị adị ike mana obi dị nne gị mma o nwoke ọma ị gbalịala enyi ọha etu ọ ga-adị afọ a ee ngwa ọrụ a dara ada eme gịnị ebilie maka na ọ bịa n'ime gị obiọma mgbe gboo mgbe nwaanyị na-abụ di ya jụ na ọ ya-eri nri eje kpọkọtasịba nwaanyị eje na-akpọsị ndị ya na di ya na-adị na mma ha biko ọ bịa yọọ ya na ya ha chọọ ka a nụ ndị mmadụ nụ na-enye enyere di ya nri mgbe nwaanyị gụrụ ya na ọ bụ alụ o ruo na ọgbọ nke a ekwughaba m ọgbọ a ka m kwuchie ọgbọ nke gara ọgbọ ndị nne anyị ha nwaanyị ji bụrụ onye inye aka ọgbọ na-anabata ka e mee ụbara mmadụ karịa ọgbọ nke anyị nọ n'ime ya ọgbọ anyị nọ n'ime ya nabatara ego karịa mmadụ kpatara o ji chọọ ka di ya nwụọ ọ na-anwụ ya nwụọ o were anya gụọ ihe di ya nwere ọnụ ọ chọọ ka ọ nwụọ ọgbọ nke anyị nọ n'ime ya bụ ọgbọ na-ahụ nwoke n'anya maka na o nwere ego ọgbọ na-respect money ọgbọ ụmụ nwaanyị nọ kịta ego ị gwa ya mmadụ gwa ya ọ sị gị na ọ bụla eziokwu na ọ bụrụ maka ego ọ bụrụ kwa it's not for everybody there are people that lost yes mana ọ bụ na the money adịrị ya ị hụ na enjoyment ahụ ị nọ n'ime ya taa amaru like that have you seen why o ji bụ na onye ahụ dị so lucky ọgbọ nke kịta bụ ọgbọ na-abụ nwoke nwere ike je kwụgharịsịa bata ọ mabeghị na-enye gị ya signal na esiziga ahịa ya mana ihe ọ gbakọrọ bụ how many days the man nọgo n'ụzọ were bata ọ bata je kpogharịa ngwa ọrụ nwoke ọ ma na nwoke na-enwego signal problem o nwee nwoke ahụ adịrụzi interested na anything nwaanyị je kpogharịa ngwa ọrụ ya kama ọ ga-achọpụta ihe mere ngwa ọrụ a ji ji a na-agazi nke ọma o buru ụzọ weje obi ya emeela bụ conclude lee ebe o jere je rachaa ụmụ nwanyị ike agwụ ya ọ batazịa ihe jara garacha ụmụ nwanyị ị bata ebe a mba agha aka nsị m ị na-akọ ofu ife oge ọbụla ọ iwu ka ọ bụ ọ bụ iwu ị chọpụtala problem this man ihe niile na ọ gụrụ gị bụ ihe o ji n'aka ọ ga-asolve asolve iju gị ebe ọ solve debere ya i ji chọọ ka a solvọrọ gị problem ọ fụ m o telego ị bụ onye ara ma atọ na o telego mana ọrụ dịkwa ebe ahụ na ọrụ dị ya bụ eziokwu na ọrụ dị ya ma ele anya ịfụ na elebe ikiri ụkwụ a na-aga atọ na mmiri ịtọ igebe ụtọ otele igebe ụtọ otele ọ dịka gari tụrụ arịtu mana igosi gị na ihe niile nwere oge ọ tọbigo na ụtọ ime gịnị irituo eziokwu kpọta ịtọ gị ka ị na-agwazi m ihe a ndị mgbe gboo na-akaba arụ jee kpọrọ ndị nke ha jee ndị na-eme dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka a chọọ ọgwụ ga-eme ya ọ bụ na ọ bụ nje ka o nwere onwe ya wee nwee ike na-arụ ọrụ ma ndị mgbe gboo na-eme ya ndị nke agba ọhụrụ a ịkpọrọ na di gị jee ụlọ ọgwụ chọpụta ihe mere na ọ na-enwe ume ịgụcha ahụ si ya baa na moto baa na moto achọ m ka m kpọrọ gị jee ụlọ ọgwụ ka a mara ihe kpatara o ji bụ na ngwa ọrụ ha na-enwe series of problem and ịgwa ya ebe ị ga-akwari ugwu na ihe abịa iji gwa ya na-agwa ya ebe ga-abụ ọntụse na ịkpọ ya bọọ ijebe ụlọ ọgwụ dọnyemere ihe ndị ara go and check why mara problems dị manụ ka ọra mara problems ndị e mere nsolve na ndị e mere nsolve don't count on ihe dị n'ọnụ ụzọ na nwaanyị ka ọ na-aragharị that means o nwe ihe ọ na-arụzi ya ịfụtara o nwe ihe ọ na-arụzi nwaanyị ka ọ na-aragharị kwugodi ihe ọma ndị ọzọ nwaanyị ya nwoke a na-eme n'ụlọ ụdị ya na-ewe m iwe ha kwugodi ihe ọma ndị ọzọ that man ahụ na-emegodo n'ụlọ ndị ụmụ nwaanyị ndị ọzọ adịghị emenwuru ya why o ji bụ sọsọ nke a ka ị ga-anọ na-ebo ya allegation ka that man bụrụzi onye a na-ebo ebubo mgbe niile ijikwa after all mana ha na-eme ya mana and so what ehe ha na-eme ya for that reason ị chọ ka i gbuo ya ka i nwere onwe gị ndị be anyị si na ata pịam obi ụmụazị agbala n'osukwu ịghọta so ọ bịakwa bịa bịa kpụgharịa ntu akpụgharịa ntu ahụ ọwụsa ọwụsa ọ dị ya ka ọ bụ na odogwu agbazi odogwu out of experience o eh, nke a bụ out of experience o ọ gbagharịba na ọ fegharịcha na o rutezi na ya dị mgbe ọ ga-arụzi ọrụ na bịa na ọ ma arụzi ọrụ eh. ebe mmadụ azọghị na bịa eh. ebe mmadụ azọghị ọtara ebe mmadụ azọghị bịa ị bụrụ odogwu n'iro odogwu n'iro

maka na ị anwụ di ya ntụ a napụta na apụta sị na mmadụ rara nwunye m pụta m jebe ọgụ gịnị ka na-ejiri ọgụ ya bụ enye m ego na ọgụ ọ rago bụ na ọ rago nke o mefọrọ m emekwa ya were ya nwụ m ga-eji ebu ụzọ nwụọ n'ime ọka dị ndụ ana m aka ụdị ya ṅaa ntị ihe ji ekwute ya kịta abụkwa ibirikịta ndị mmadụ na-ama guess nwaanyị ṅaa ntị ị nwere ike ekwute ya kịta anaghị ese ha ọ pụtakwana o bidokwana ịkọtu na ọ gbapụkwala n'igbo gist n'ebe ọ nọzi kịta bụ na ntị yes ntị ntị ya bụ ya bụ nnatu anyị na-anụ ebe a ka ị ga-anụ ihe dị iche iche yes were ndị ga-ewe dị ka egwuregwu ya bụrụ gị egwuregwu e nwekwa ndị ọzọ iji etikwu uche kpatụ uche ị marakwa ma ya ahụ m kwuru nwere eziokwu nọ n'ime ya maka na oke mkpa nwoke bụ na-eme amụ nwoke ọra akwụ ọtọ ọ bụrụ mgbe niile then o nwere ike ife ilo ee ee mana ị pụọ n'iro ọ kwụrụ ọ kwa ị fụrụ na ihe dị iche dịkwa ihe dị iche na 1 na 1 million 5 nọ na-abụ ahụ sie ezi ahụ sie ọgọ ọrịa ji ebe ee so aghọtaghịzi na ya ụmụ nwaanyị aghọtaghịzi na ihe ndị ahụ because a fụrụ na ha na-abụ a series of problems and in the family o nwere load o nwere single thing nwoke ga-echeta ee for two days or recover over there ịnụbịda mgbe ọbụla ọ dịnụ ka ọ sọsọ ya ka ọ na-arụ ị gbakọọ ihe ndị ọzọ di gị na-alụ minusuo nke a gbakọọ ihe di gị ndị ọzọ di gị rụrụ dị mma minusuo ya na nke ọ rụrụ na-adịrọ mma ọ bụ na nke ọ rụrụ dị mma nnukwu hapụ nke a ya bụrụ na mmadụ ara ezu oke maka na di gị metacha ihe niile anyị chọrọ ka o mee ihe ọ pụtara di gị bụziri chukwu and ị mara mmadụ abụrọ chukwu alụ ka ntọ ịkwa gị